ndewo ndị ọma ndị na-ege ntị ndewo ndị Igbo niile ndewo ndị ihe mụ na-amasị ndewo ndị ihe mụ na-adị mma n'obi asị m ụtụtụ ọma mgbede ọma abanị ọma eh, eh, site na ebe ị nọ na-elele m taa amaghị m ebe i si enene m mana asị m nke onye chiri ya zere onye unu na-anụ onu ya bụ nwa unu nwoke Ọzọ Chukwubụzọ Mba ọzọ aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ ọzọ eme nta eme imo nke mbụ n'ala Igbo niile abụ m nwa be Ugwu Nwaneke Anike esi m na ụmụ uchi ugwu eze na Ọnụọgba Nike Nike dịkwanụ na ala Enugu asị m nke onye chiri ya zere na ọ ga-adịrị ụnụ mma asị m na ụbọchị taa na m ga-abịa n'iru akwụkwọ ka m bịa kenee ndị niile na-agba mbọ maka nnwere onwe ndị Igbo na nnwere onwe Biafrans na nnwere onwe onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu asị m Chukwu gọzielụ m unu ndị niile na-agba mbọ maka nnwere onwe onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu asị m na unu ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ ana m ekene IPOB niile ebe ọbụla IPOB nọ ana m ekene Biafrans niile gbaa gburugburu n'ala mba niile ebe Biafra sọtụrụ ana m ekene ndị Igbo in general na ọ dịghị easy ọ sị ọ nụrụ ube nwanne agbana ọsọ ana m ekenekwanụ ndị ọkaikpe niile bụ ndị na-agba mbọ n'ụzọ niile pụrụ iche iji wee mee onye ndu anyị bụ maazị Nnamdi Kanu wee pụta ma ndị na-agba mbọ iji wee mee ka Biafra bịa na mmezu ana m ekene ụnụ na ọ ga-adịrị ụnụ mma ana m ekenekwanụ ezinụlọ onye ndu anyị bụ maazị Nnamdi Kanu ana m ekene ezinụlọ ha maka na ọ dịghị easy ee nwanne ịhụta na nwanne ya nọ na mkpagbu wee nọnyere nwanne ya bido n'isi luo n'isi ngwụcha agbanyelụ mkpagbu dị iche iche iche mana nwanne nọdụrụ nwanne ya wee luo n'isi ana m ekene unu na ọ dịghị easy chukwu gbaa unu ume ọ ga-adịrị ụnụ mma ana m ekenekwanụ ndị eze na-achị n'ala Igbo ndị eze niile nọ n'ala Igbo ana m ekenekwanụ unu na ọfọ niile nke unu na-asụ asị m Chukwu gozie unu mana nke kachasị nke ana m ekene ya bụ isi a fụrụ kwaba okpu bụ onye ndu anyị bụ maazị Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Igbo ji eje mba dike kani otu mkpụrụ ji ọ na-eme ọ fụrọ ọdụ? ọnụ na-ekwuchitere ndị Igbo ọnụ na-ekwuchitere Biafrans ọnụ na-ekwuchitere mba Afrịka ana m ekene ya na-ekenekwana ya n'ụzọ pụrụ iche maka na ọ dịghị easy na ọ nọ n'ebe ahụ na-ata afụfụ maka ọdịm na mma mụ na gị ọdịm na mma ndị Igbo niile asị m Chukwu gbaa ya ume Chukwu gozie ya o nwere onye ọ ga-abụ ọ narugo ego tinye n'akpa o nwere onye ọ ga-abụ o lee o lee ugwu ya lee ihe niile banyere maka ọchịchị nnwere onwe a o lee ihe niile ma nala ego tinye n'akpa wee lee ụmụnne ya mana ọ kwụdosiri ike na okwu ya bụ ee na okwu o kwuru na eke ka o kwuru n'olie ka o kwuru na afọ ka o kwuru na nkwọ maazị Nnamdi Kanu ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ ọ ga-adịrị gị mma asị m ka m jiri ohere a wee pụta wee kene onye ọbụla n'ụdị pụrụ iche nke onye chikwara ya zere ka m jikwara ohere a gwakwanụ onye ọbụla sị na ya bụ agbụ e kele nwa ngwere elugo ọtụtọ ya bụ ụkwa elugo oge ya ọ na-achọzi ịda maazị Nnamdi Kanu ga-apụta ọ bụ eziokwu na ọ dịghị easy ụfọdụ nwere ike ịdị na-asị kedu otu onye ọ tụrụ mkpọrọ onye o nyere life imprisonment kedu otu ọ ga-esi wee pụta na ọ dịghị easy ee anyị dum ma na ọ dịghị easy mana o nwere ihe nyịrị Chukwu Okike Abịama na omume ọkwa ị na-anụ ụfọdụ nwere ike ịsị na ọkwa ha na-anụ na ọ na-akwadozi ikpe ya ikpe ọnwụ ị na-ekpe maazị Nnamdi Kanu ikpe ọnwụ gịnị ka o mere o gburu mmadụ o zuru ji gị o zuru ede gị o megidere gị ee o nwere ikpe ọnwụ ọ na-ekpe maazị Nnamdi Kanu no naanị na ọ na-ekwu ya ekwu o nwere onye ga-ekpe maazị Nnamdi Kanu ikpe ọnwụ onye ga-ekwu na Chukwu ekwughị maazị Nnamdi Kanu is coming out mana ife m chọrọ ime ka onye ọbụla mara bụ na ọkụkọ anaghị echefu onye kworo ya ọdụ n'udu mmiri ọkụkọ ọbụla chefuru onye kworo ya ọdụ n'udu mmiri bụ ajọ ọkụkọ echefukwana maazị Nnamdị Kanụ unu echefukwana maazị Nnamdị Kanụ maka na unu chefuo maazị Nnamdị Kanụ unu ga-eregret ya unu echefukwana onye onye a kworo unu ọdụ n'udu mmiri o nwekwa maazị Nnamdị Kanụ ọzọ n'ala Igbo o nwekwa onye ga-adị ka ya o o nwerọkwa o nwerọkwa gbuo dike gbuo dike mbọsị ihe ike mere ọ ga-achọ nwa dike ndị a na-ekpere maazị Nnamdị Kanụ ekpere ọnwụ ha ga-ebukwa maazị Nnamdị Kanụ ụzọ nwụọ ndị a na-ekpere ya ekpere ọdịda ga-ebu ya ụzọ daa onye gburu m taata ọ ga-azawa ọzọ Akajiọfọ Igbo ọ ga-azawa ọzọ eme nta eme imo ọ ga-azawa Sampe Master ọ ga-azawa ọzọ Chukwubụzọ Mba i gbuo mụ taata ị ga-azawa afa m ọ kwa na egbe belu ugo belu onye biri ibe ya biri onye egbuna nwanne ya ọ nụrụ ube nwanne agbana ọsọ ee eh? ọ bụrụ na maazị Nnamdi Kanu chọrọ ọgba aghara ọ ka ga-ecause ọgbaghara kemgbe mana ife ọ na-achọ bụ udo udo udo udo nyere aka chụọ udo ebe maazị Nnamdị Kanụ nọ achọna esemokwu ebutena nsogbu ọzọ bịa bunye maazị Nnamdị Kanụ n'isi ị na-anụ na maazị Nnamdị Kanụ agbago mbọ ka ala Igbo dị mma ọ gbago mbọ wee mepee ndị Igbo anya wee mepee anyị uche wee mepee anyị anya fụwa ụzọ maka o nwere ife anyị ma taa anyị na-amaburo o nwere ife anyị na-anụ taa anyị na-anaghị anụbu ọ maka maazị Nnamdị Kanụ bụ ihe mere anyị ji wee mara ihe ahụ anyị na-ekwesịrị ịma kpeenụ ekpere ka ọ dị ndụ ya enwela onye kpeere ya ekpere ọnwụ maka na o nwerọ onye bụ chi ibe ya aga m akwụdosi ike ebe maazị Nnamdị Kanụ kwụ ebe ọ kwụ ka m ga-akwụ maka na afụrụ m ya wee fụ ọhamadike afụrụ m ya wee fụ mmadụ ọtụtụ na-ekwu okwu taa amalọ otu otu mụ na ya si wee mata ụfọdụ amarọ enyemaka o nyegoro m na onye pụta ọ na-akọ na-akọ na-akọ na-akọ maazị Nnamdị Kanụ ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ detụpụ ya n'akwụkwọ mpụta ya erugo nso ọnụ kwuru njọ ga-atụgharị kwuo mma ọnụ kọrọ ogiri ọnụ ga-akọrọ ogiri lacha ya mere ụmụnne m IPOB niile obi unu dajụọ natabanụ natabanụ na our leader na-apụta ị na-anụ unu egene ntị asịrị unu egene ntị asịrị sị sị sị sị sị sị ọ na-emebisi ihe natabanụ n'ụlọ jikọọnụ onwe unu ọnụ dịka ukwu azịza nyụkọọnụ mamịrị ọnụ ka ọ gbaara unu ụfụfụ unu ayasakwana ayasa na ọkwa na ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ anyị bụ ofu anyị bụ ofu nwanne ihe ọbụla anyị na-azọ n'ụwa anyị ga-alapụ ya otu ụbọchị anyị ga-alapụ ụwa ihe a na-azọ bụ maka ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị otu ụbọchị anyị ga-alapụkwanụ ihe ndị a niile mana ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Chukwu na aja ala